Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Ponga ndikulira basi, mukadziko ka Malawi ndikulira, m'bangula kwabasi. Sizikuyenda bwino zinthu. Zinthu zapendama, sizikuyenda bwino. Tikati tiyankhule, iya. Zikuchitika muzizo zambiri zoti zoti, oti kuzimva mutu mutu mutu mpaka kupweteka mutu. koma ndimukaganizira wachinyamata wachimalawi ndikulira ndikumva kupweteka dziko silikuyenda bwino ndiye tikamanena kuti president tampatsa kuongolera dzikoli koma akuongolera bwino dzikoli palibe chovuta china chilichonseyi hmm? ndiye tisaname boma likuyenda bwino ifeo tiona ngati munthu wangoyamba kumene bomamo ngati wayamba kumene sikuti zonse angathe apange nthawi imodzi kudula kwa katunduku kutu osati ndi kuti kapena akupangitsa ndi president koma za masiku otsiriza kutogolo mulungu ananena kuti za masiku otsiriza katundu adzadula mayiko ena aliwonse adzadula ndiye tiyeneka kuvomereza amene ali ndi chikhulupiriro ndi, ndi nthawi ndi nyengo yakwana kuti chinthu china chilichonse chikhale chodula kutogolo olo kulowe purezidenti wina zidzaposa pamenepa zikutani zinthu zikudulira amene akumva mawu amene amakhulupirira mawu adzaonanso nyengo zikutani zikupitirira kudula koposa pamenepa apa ndi matelazi akuyambikawa tili mu mzinda mzinda umene wa blantyre komanso mu msika umene wa limbe Tifuna timve maganizo a nzika za dziko lino pamene dziko lino likupita ku masankho a mchaka cha 2025 chimene tidzasankhe mtsogoleri wa dziko lino, phungu wa ku nyumba ya malamulo osayiwalanso makhansala. Ndiye tifuna timve maganizo a nzika za dziko lino kuti ngati iwowa nzika zimene zimavota, masankho amenewa akuwaona motani. Pano pa Hanifa TV Ine ndi Thokozani Chiwaya tatiyeni ticheze ndi anthu ochita malonda komanso amene ndi nzika zimene zimavota mdziko muno. Muli bwino kodi bambo wangu. Mli- Ndili bwino.
Paja dzina lija. Ine ndine Flaxon Hembeyani. Aha. Eh. Business ikuyenda bwanji. Ah, pano pa business zikuyenda pendapenda. Mukati pendapenda.
Sizikuyenda bwino malinga m'mene zilili m'dziko. Oho.
Eh, Ndiye poti chaka cha mmawa dziko lino likhala ndi masankho. Osankha mtsogoleri wa dziko lino phungu wa ku nyumba ya malamulo chimodzimodzinso khansala momwe zinthu zilili pakadali pano mukuyembekezera zotani chaka cha mmawa chaka cha mawa chisankho chikubwerachi chifukwa cha zipani kusagwirizana zina zotsutsa bomazi chisankho mcp idzawina chifukwa pali pali dongosolo limene ikupanga imene ikuwapatsa chance ino kuti chisankho chaka cha mawa chidzayende bwino mcp idzawina boma Eh, imene ikuchita m'mabomamu opereka ndalama opereka ufa chanichani kugwira anthu mmidzimu kumfunsa munthu pano amangotchula mcp akutchula president chifukwa kuti akupa- akapatsa chimanga akapatsa ufa ena akapatsa ndalama ndiye zimenezozo zikuwatengera kuti mlalo eh, mcp ikhale mlalo chaka- chaka- cha chisankho chobwerachi koma nkhani ya ndalamayi imene anena president kuti pena pake pena mpaja akufuna chuma chathu chibwere mchimake monga mabungwe osiyanasiyana anasiya kuthandiza dziko lino koma pano ayamba kuthandiza dziko lino zimene zijazo tikuonadi ndalama zikubwera i think chaka chamawa ila titagwirizana kunsiya president yemweyu boma lomweli zidzathandiza tsogolo tizalimva lokoma ndipo boma linasakazika kwambiri kunali ngongole zambiri zimene amatenga maboma ena aja ndiye zonse zija kuti asokoneze kuti boma likhale bwino zimatenga nthawi ndiye apresident akamanena kuti dikirani kafatsani kati tifatseni koma zipatso zina zabwino zayamba kuoneka zitukuko akupanga komanso mmidzimu anthu ayamba kulandira zolandirandira ufa kulandira chimanga ndalama kulandira sonyezero kuti anthu afu- a- dziko bomali a- tsogolo kuno alimva kukoma Oho. eh, Msachoke mmakukhosi. eh. Mwina sindinafunse komabe munakadakonda mtayankhula. Ah, kuyankha kwa ineyo ndinena kuti ndanena kale na kuti chisankhochi cha- cha chaka chamawa kusinthasintha boma nthawi sikwabwino ayi zinthu zambiri zimaonongeka chifukwa boma lina likabwera limatenga zanyuwani koma titalisiya boma lomweli mmene amachitira anzathu ku mozambiki south africa amatenga boma lomweli amangosintha president ndiye zinthu zija zimakhala zabwino koma kusinthasintha president zinthu zimasakazika kwa wina abwera nzache wina abwera nzache koma tikhale ndi mtima wonena kuti amapanga anzathu ku mozambique kapena ku south africa amangosintha president but chipani chomwecho koma zinthu zimene zimayenda bwino ndikupempha amalawi anzanga titi tikhale pansi tipange ziti tipange zimenezo kuti chaka chamawa tizavotere likhale boma lili lomwelo ndiye tikupitirabe kumva maganizo a anthu ochita malonda osiyanasiyana uh, kuti kodi mwina masankho amenewa zichitike motani muli bwanji bwana kaya inu muli bwanji tili bwino Zomwe. business ikuyenda bwanji ah business pang'ono pang'ono mavuto omwewo paja dzina lija ine ndine edward flaxon gama oho eh to chabwino abwana chaka cha mmawatu dziko lino likhala ndi masankho osankha mtsogoleri wa dziko lino phungu wa ku nyumba ya malamulo angakhalenso makhansala inu ngati mzika eh, masankho amenewa muku- mukuwaona motani eh ineyo ngati nzika ya malawi pa 5 years iyi 4 years imene yapitayi takumana ndi mavuto akulu kwambiri Ndipo kwambiri ineyo chiyembekezo changa nchonena kuti tibwelere kuchipani cha dpp chifukwa zimene anatilonjeza anthu awawa anatilonjeza zinthu zabwino kwambiri komano panali pakamwa pokha koma sadachite kukwanilitsa sadakwanilitse taonani sugar mmene amachoka a Professor Arthur Peter Mutharika sugar anali pa 750 koma lero sugar ali pa 3000 chimanga chimati chikadula chimati chikadula chimanga chimakhala mwina 10000 lero chimanga 50 50000 pamene moyo wa munthu ngati ife amalawi timadalira kwambiri chokudya chimanga fertilizer anakati awawa akutiganizira ifeyo ngati amalawi anthu ovutika anakatenga kwambiri zinthu za ulimi anakachipisa zinthu za ulimi kwambiri koma upeza zinthu zaulimi zonse zaduliratu fetereza mmene amansiya amansiya fetereza wodula kwambiri anali pa 21500 wodula kwambiri lero fetereza ndi 80000 han- 100000 zinthu munthu wakumudzi sangapeze nandolo akupeza kuti nandolo akugulitsa mochipa koma kuti akwaniritse ndalamayo kuti agule fetereza nzovuta kwambiri ndikuwuzani zona amalawi anzanga mmene ilili nyengo yathuyi ngati sititembenukire kwa Profesa Arthur Peter Mutharika njala siyitha mdziko muno ikhala ikupitirirabe koma tikabwerera kuja ku chipani cha DPP chimaganizira amalawi chimaganizira anthu ache kuti mmene tilili apapa anthuwa kuti asamavutika tizipanga izi tizipanga izi koma taonani ndalama yathu ikungotsika ikungotani zinthu zathu zoti sizikuyenda bwino yayi ndikuwuzani zona ndikumema amalawi anzanga Tali- tinamutenga mamunayu Tamuona koma ifeyo tiye tibwerereni kwa mamuna yemwe uja wakale uja timamtenga kuti mamuna uja mwina ndi wosathandiza koma mamuna uyuyu amati atigulira chitenje taona olo chitenje sakutigulira akuberekera mwana mchigudu timati mchigudu kwathu kuchingoni ku Mwanza timati muchigudu koma ndikuwuzani zona lero lino tiye tibwerereni kwa, pa- kwa Peter Mutharika kuti mwina mavuto amenewa athe achepe ndithu atsogoleri paja dzina lija mwati inetu ndine edward flaxon gama tathokoza bwana zikomo kwambiri ndi mmene tikuchitira pano pa hanifa ndi mmene tikuchitira pano pa hanifa tv tili mu mzindazinda umenewu wa blantyre makamaka ku Limbe kumene ku- kumva maganizo a anthu ochita malonda komanso nzika za dziko lino masankho a mchaka cha 2025 ngati mzika komanso malonda Kodi zikuyenda motani? Muli bwanji mama? Tili bwino kaya inu.
Paja dzina lija? Patricia.
Patricia? Chisale. Oho, business ikuyenda bwanji? Business sikuyenda bwino. Mukati sikuyenda bwino mukufuna mutanthauze chani? Chifukwa choti tikaoda geni ija kuti tigulise ndama sizikumatuluka geni gudu. Katundu akudula, mandizo akudula kwambiri. Nde tikabwera kuti tigulise zinthu sizikuyenda bwino. Tikungokhala kuduka geni day day. Ndi poti chaka cha mmawa tili ndi masankho. Eh. Masankho amenewa mukuyembekezera zotani? Masankho amenewa tikuyembekeza kuti zinthu ziyenda bwino ndipo tisankha mwanzeru. Oho, mwati kusankha kwa nzeru, kusankha kwa nzeru zimachitika motani? Zimachitika mmene unga- u- u- ukufunira iwe mwini wako kuti kodi ndipanga bwanji ndipanga bwanji pa ndime imene tikuonera panopo ndi mmene tikukhaliramu bola ife tizaona kuti tizasinthe mwa tizasankhe mwanzeru basi Pano pali zinthu zili motani? zinthu sizikuyenda bwino zinthu zikuvuta Tafotokozani pamenepo, mwangoti zinthu sizikuyenda. wani chakudya chadula tikuvutika 2 ana ku sukulu akumabwera chifukwa cha fizi tikumalephera tikupanga bizinesi koma geni sili kutheka ndalama kuti tikalipire fizi zikukanika chifukwa cha matranspoti adulaso Me- mesa kuli kunja ku ngongole za azimayi nde simukupeza ngongole sitimazipeza amatikhomerera amatikhomerera anthu ngongole sitimazipeza kuti tingakongole mmene mukundionera ine pano ndi ndi ana ochuluka ana 8 ndikusamala ndekha ndikuvutikana nawo geni yanga ndi pano ndikugulitsa dothe ndikusowa chithandizo pali ine pano adindo mwauza zotani ndiye ndikupempha kuti ngati kuli anthu amene amathandiza anthu ma- azimayi magulu andithandize ineyo chifukwa ineyo ndikuvutika pali ine pano kwambiri ndi ndi ana 7 koma kulephera kupita sukulu chifukwa chani ndalama ndikusowa ndalama musachoke mmawa kukhosi luma Eh, ndiye ndimene naona kuti panopo ineyo ndikufuna anthuwo andithandize mmene mukundionera ine pano ndi ndi ana 7 ndinawa ndilibe chithandizo china chilichonse ndiye nde ndikupempha nana kuti ngati kuli mabungwe abwere mumsika muno andithandize ine nankhoma ndikuvutika mumsika muno ndi ana kwambiri tathokoza ma eh zikomo zikomo kwambiri business yabwino eh? zikomo Zikomo kwambiri.
eh muli bwanji bwana akani bwanji bwana tili bwino Zikomo paja ndiri. dzina lija ine ni magire matiki Business ikuyenda bwanji apa? Business sizikuyenda bwino. Mukati sizikuyenda mufuna mutanthauzenji? Kutanthauza nthawi imene tinkayembekezera kapena zimene ankayembekezera anthu kuti ziyenera kukhala mmene zinalili sizili bwino pa ground pano. Nkhani ya mabizinesi asokonekera kwa aliyense. Oho.
Eh. Ndipoti chaka cha mmawa tikhala ndi masankho.
Akuchedwa Oho, akuchedwa masankho. eh, kwa basi. Mufuna atachitika liti?
Olo mawa tisankhe mwina titembenuke. chifukwa zimene tinkalonjezedwa kapena zimene zinalonjezedwa kuti mwina tipita tsidya linalo siziku- sizikuonetsa analonjeza ndani amene amene akulamula pano Oh, ankalonjeza dziko lonse loku- likamva dziko lonse lokumva ankalonjeza ndipo analonjezadi kuti chani mudzapita ku- ku- ku- ku kenani koma tikati ku Iguputo kaya tili kuti kaya
inu ku Kenaniko munapitako amatero iwawo oti kuti tipita ankatero anka- ankaliuza dzikoli ndiye mwinapo titafikako ndi munafikako nanga- sinafikeko mwinanso mmene tinali tinali koyamba ku- kunali bwino kwapano nde ti- ti- ti- kuyenda dziko linachilo losokonekera dziko losokonekera palibe chikutheka pachitike motani kuyangana chisomo nchofunika ndi anthu anzeru okhwima maganizo kuti ali- alinyamule dzikoli pabwino aliyendetse bwino fotokozani pamenepo okhwima nzeru tikapeza kuti. Ya, alipo tu ana alipo ndipo alipo koma chifukwa cha dyera ife aMalawi ife nchimene timapotoza nalo dzikoli tikupotoza nalo dzikoli chifukwa mdziko muno muli ndalama pali anthu ena panopo ali magalimoto 15 wina ali galimoto olo njinga ya moto imo- imodzi alibe chifukwa chani ndiye mupeza mwina wopanda galimotoyo ndi hard worker kugwira ntchito ndi molimbika koma kuti apeze bwino pa ground atukuke kuti asangalale zikukanika chifukwa cha anthu ena adyera patsogolopa pali anthu ena kumbuyo kunanena kuti dziko la malawi ndi lolemera sosauka nzoona ali dziko lo- lolemera koma amene driver amene watenga dzikoli kapena driver amene watenga galimotoyo ndi amene akuononga galimotoyo tili ndi galimoto yabwino china chilichonse ndi galimoto chilimo choyenera chithe kukafika ulendo umene tikupita koma vuto driver ndi amakanika madriver ndi amene akusokoneza zinthu sikafika galimoto kumene ikupita msachoke mmwa kukhosi eh nzoona zofuna nditu masiku afulumire tivote tisankhe anthu anzeru kuti dziko alinyamule pena munalembesa ino munalembesa ine ndiye ndimavota zaka zonse chiphaso muli nacho nkocho nditha kuonesani ndimayenda nacho otola languli kutikwe kuno bwezi zavuta ndithamanga oho Eh. ofunika ukalembesa eti kwa basi mu- ndipo mwa- mwa- mwaunyinjika komanso tithokoze kwambiri chifukwa anthu amene amene ankati zisinthe anthu lero alipo aona ndi maso ndipo aona akudandaulanso anthu omwe ankanena zisinthewo tinkawauza kuti zongosinthasintha si bwino
Tathokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mm.
Mayi ndakuonani mukugwedeza mutu. Aka aka. Ndaona mumagwedeza mutu akatolika. Akatolika siku siku siku na siku na siku nabwera ndaona kumeneko kunabwera chi- chikalata eh? Pastoral letter analemba posachedwa pompa. nanga si mavuto okhaokha amene tikunenera zinthu sizikuyendayi muone musika mu- kumatumba palibe amene akubwera kumagula ndiye zinthu sizikuyenda ayi tingotero masankho amenewa tichite motani basi tisinthetu amati chikuni moto chikuni chachikulu kusunga moto tibwerere kwakale
tibwere ku- ku- ku- ku- kwakale kwa kwakale oho Eh. muwauzanji amalawi makamaka nkhani za masankho akulembesa ndi zina zoterezo ndongofunika basi tonse tipite pa unyinji tikalembese tizapiteso kovota
musachoke mmwa kukhosi ayi basi tathera pomwe paja dzina lija kaeni ndimamva anthu amatchula dzina lina lake oh chrissy kaeni Oh, ma- la business La- la business ndi- eh chrissy kaeni Mamba- mziona apa sizikuyenda apa tangokhala khala ndimamva ati sister fire basi nanga si tima zoyitanira za ntchito zi zodyera oho eyetu tathokoza tuma zikomo kwambiri Muli- muli- muli bwanji dad ndili bwino kaya ndili bwino paja dzina lija boniface mavuto 1000 mumachita business mommo ndimagulisa masaka ikuyenda pompa. bwanji business apa? business sikuyenda bwana mukati sikuyenda mufuna muuzenji amalawi Ah, mavuto ndi ambiri malinga ndi mmene timayidziwira business yathu oho zaka zonse mmene timapangira oho ndi zaka ziwiri zimene tikudusamozi sizikufanana nayo ikulowa pansi ndithu ndipo ti chaka cha mmawa tikhala ndi masankho osankha mtsogoleri wa dziko lino komanso ma- aphungu a ku nyumba ya malamulo pamodzi ndi makhansala mukuyembekezera zotani ah, maganizo a ineyo ndo- ndo- ndikuyembekezera kusintha boma tisinthe boma chifukwa boma limene tili nalo pakali pano ma policies ake sabwinoyi
mukati ma policies sabwino tafotokozani pamene mumfuna mutanthauze chani ntchito ya boma timadziwa kuti ndikutipangira ma policies oti ife tizidusamo sono mu ma policies a boma limene tili nalo limene tikudusamo ndi miyala mokhamokha tikukanika kudusa
simesa timati tisinthe simesa tinasintha zinthu pa e, zinasinthidwa chifukwa cha khumbo la anthu ena si enafeyo ifeyo ngati akuluakulu tinkadziwa boma tinakhala nalo kale mbuyomo eh, taphunzira sukulu ndi boma lomwelo la mcp mpaka kuyamba kugwira ntchito tili mu mcp kukula kumeneko nkumazabwera kumatipate nkuyamba kuona kusintha kuti aa ufulo umakhala motere kuyankhula munthu umatha kuyankhula momasuka taziona chifukwa cha democracy Mkati mwa demokrase momwemo takhalanso ndi maboma osintha angapo amene taona kuti at least analiko bwino kulekana ndi mmene tabwereranso ku mcp kwa maboma onse a, a demokrase limene lavutapo ndi lokhali la mcp Tita- ineyo kuona kwanga ndikuona choncho. titati zinthu zavuta pa dziko lonse lapansi simukumva maiko enanso kuti nawonso angakhale ku zambiako eh, zinangobhebha masiku oyambirira pakadali pano nawonso kumeneko zatheka ndi vuto la zachilengedwe osaka- o- o- osati ulamuliro utsogoleri ngwabwinobwino koma u- vuto la zachilengedwe ndi limene mwina lingapase ma- mavuto kuzambia musachoke mmakukhosi Yaa, tikuona ku Zambia mwandiuzako chuma chawo chili bwino kwambiri kulekana ndi mmene tilili ife muno. Tinali ndi atsogoleri awiri amene, amene achoka mbuyomu amene ankatiuza kuti devaluation imazunza anthu koopsa, anthu osauka. Komabe amene awo- opposition ya nthawi imeneyo inkakamiza imkakakamizabe anthu awiri amene anachokawo kuti apangebe devaluation. Koma iwo ankakana kuti ngati mufuna devaluation mundipase kaye ndalama ndizipange devalue ndi umphawi wanga zikatero ndichita devaluation koma kupanda apo sindingagwese mphamvu ya ndalama ndipo zimenezo zatithandizira kukhala moyo ofewa kulekana ndi owuma umene tili nawo pakali pano mawu anga omaliza atha kukhala amenewo tathokoza kwambiri paja zina lija boniface mavuto Muli bwanji bwana? Ah, tili bwino kaya inu bwana. Tili bwino. Business ikuyenda bwanji? Ah, business ikuyenda mosisitika momwemo. Paja zina lija?
Zina langa ndine Charles Chalamanda. Oho, chaka cha mmawa ndithu dziko lino tikhala tikuvota kusankha atsogoleri a dziko lino eh, komanso aphungu a ku nyumba ya malamulo pamodzi ndi makhansala. Mukuyembekeza zotani kuchokera ku masankho amenewa? Mo- Tikalingaliranso momwe zinthu zilili pa ground pakadali pano. Ah, zisankho zimene zikubwerazi sizokuti ife amalawi zikutipindulira kwambiri Mo- malinga ndi mabizinesi athu anthu ang'onoang'ono amene tili ndi ma small scales eh, zinthu zikutivuta chani magulidwe amagroceries kaya ufa ndi chani mabizinesi athu amakhala osisitika ndi zisankho zikubwerazi asogoleri athu amene amabwera panopa amakhala ongotipondereza basi achinyamata amatinamiza kuti atipasa ma neef kumali mongotipondereza china chilichonse kuti tipite uku tipite uku moyo wathu siumayenda bwinobwino yayi olo moyo wa ntchito 1 million jobs anatipondereza pondereza kuna kuti akutinamiza ma certificate tili nawo palibe chabwino chochitika yayi ndi zisankho zimene zikubwera zimene pamene tikuona kuti chiyembekezo amene angatithandiza amene atithandiza amene sali samapanga za ndale pa dziko la malawi panopa
musachoke mmakukhosi eh mwina sindinafunse komabe mwina mukadakonda mutayankhula eh ndikunena kuti tifuna kuti atsogoleri amene anapangapo za za mabizinesi okonda dziko lawo amene anapangapo za mamati za ma- zokhudzana masamu za ma- chem- chemistry amene tikuwafuna dziko munomu oganizira amalawi okuti anavutikapo analirapo anapanga bizinesi amene tikuwafuna dziko munomu koma osati atsogoleri ongobwera pandunatunda kumangonamiza tikupatsani 1 million jobs kapena kuti kutichitira zinthu zake zonama namangonamiza even sugar panopa ikusowa ife anthu amene amabizinesi ang'onoang'ono bizinesi athu kuyambira 100 kwacha kuti ukagule sugar 3000 akutithandiza akuti- akutisokoneza Apa ife tifuna tsogoleri wabwino amene anaphunzirapo bwinobwino zokhudza dziko la Malawi. Sitifuna munthu wambaso panopa tatopa ndi atsogoleri otinamiza dziko lathu lino. Tathokoza bwana.
Zikomo kwambiri.
Muli bwanji dad? Ndili bwino kaya inu. Ndili bwino. Business ili bwanji apa? Ah, business ili bwino. Paja dzina lija akumbutseni omvera oonera ah, oonera kanema wathu wa Hanifa kuti kuti paja dzina lija ndi ndani komanso mumachita business yanji? Ine ndine Paul Tewesa Mili. Chabwino. Ndimachita bizinesi ya nkhuku ndipo ndinayamba 1972. Oho. Kudzafika mpaka lero. Ah, ikuyendatu business. Nanga zaka zonsezi? Bizinesi ikuyenda moti ndaphunzitsa ana ena ndithu akuphunzitsanso anzawo Ikuyenda.
chifukwa cha bizinesi imene. Aha. Eh.
Chabwino, chaka cha mawa chaka cha 2025 tikhala ndi masankho amene tisankhe mtsogoleri wa dziko lino aphungu a ku nyumba ya malamulo chimodzimodzinso makhansala Yeah. mukuyembekezera zotani Ah, ndikuyembekezera zabwino zonse kuti masankho amene abwere kuti tisankhe munthu woti atithandizire kupitiriza ntchito yabwino imene ilipo Oho.
Eh, mwati kupitiriza ntchito imene yabwino imene ilipo Mm. tamasulani penepo ah,
panali zovuta zambiri mmbuyo mm. inde panopa tikuvutika ndi mabizinesi akuyenda eh, koma tikudziwa zifukwa zake zimene sakuyendetsera business koma zimene zikakonzeka ndikudziwa kuti business iyamba kuyenda ngati zichani zimenezo kwena zimene zikuoneka kuti bizinesi sikuyenda bwino zikukhudza bizinesi yanu Ah, mbali ya chuma chuma sichikuyenda bwino koma sichinayambire pa awa iyayi chayambira mmbuyo mukusayenda bwino chifukwa mabungwe analisiya kutithandiza Ah, komanso a ADMARC inali ni minda sika- silimidwa payiniya inali ni minda sikinalimidwe zimene zapangisa kuti mabizinesi asamayende tikhale ndi njalaso ziko muno koma zimene zikangobwezeresedwa ndiye kuti zinthu ziyamba kuyenda bwino chifukwa muno timadalira ulimi eh. ndathokozatu Zikomo. ndipotu boma layambapo kale ma mega farms zimenezo ndi zimene ndikunenazo kuti tiona kusintha oho zikapitirira zimenezo ndiye kuti malawi ikhala pena pake ndathokoza dadi Eh.
zikomo kwambiri Zikomo. Dadi, ndimaona mumagwedeza mutu Yeah, kuti bwe- Ba ine Cedric Balidi. Ehe. Bebe kutafuta. Mu- Masankho mukuona motani amene tikhale nawo chaka cha mawa. Masankho amene akubwera chaka cha mawa. ndikukaikira chifukwa bwino aka- akanayamba kampeni nthawi zino kuti ife amabizinesi chifukwa majority yambiri ndife amabizinesi

musachoke mmakukhosi
iye ndiye pamene titakhala bwanji ngati situation ya, ya business ikakhala chochi ndiye masankho akabwera ndikupambana ndiye siti ngati tili ku igupto inu ku igupto munafikako mbiri yokha Oho. Eh, eh, mbiri yokha oho anthu amapambana mayeso oho Eh, tathokoza dadi thank you very much zikomo kwambiri Eh.
pepanitu uma- uma- umatha kuponda m'mapazi a munthu wamkulu Muli- muli bwanji tili bwino kaya tili bwino owonera kanemayu akudziweni dzina lanu Ine- komanso bizinesi imene mumapanga ngakhale muli chairman musi Ah, ineyo ndimagulisa mapepala ndine christopher chiwaya chabwino ndithudi masankhotu chaka cha mmawa Eh. tisankhe mtsogoleri wa dziko lino aphungu a ku nyumba ya malamulo pamodzi ndi makhansala Eh. Masankho amenewa mukuyembekezera zotani?
Ah, ife kunena zoona kusankhako inde timasankha koma tikasankha phindu lake sitimaliona chifukwa zimene amatilonjeza si zimene zimachitika nde kusankhako inde tizapita kukasankhako koma amene timasankhawo ah, zimene amachita ndi zosiyana ndi zimene ifeyo anthu awo timafuna Mmafuna zotani?
ife timafuna zimene amalonjezazo azichita analonjeza zotani amalonjeza zotani amalonjeza zambiri feteleza ots- otsika mtengo chakudya chizakhala chambiri zambiri zimene amalonjeza koma samakwanisa nanga fetereza mesa anthu akugula wosika mtengo iyayi feteleza ndi- ndosasika mtengo sakugula anthu ma 15 anthu nde muganize kuti anthu amene akugula feteleza osika mtengo ndi anthu angati kodi mdziko muno muli anthu angati nde mutheka kuona kuti kaya ndi kota ndiye ngati munthu akuthandiza kota ndiye kuti pamene popo zinthu zilibwi Eh, koma iwo aja chimene anakachita ndikutsitsa mtengo wa fetereza wina aliyense atha azigula koma pakali panopo china chilichonse chimanga chimene chadula mmene mukuonera sikutinso nzochitanso kuchita kunenanso kuti olo ni mwana wakhanda yemwe akudziwa kuti panopo zinthu sizili ndithudi ndichoke mmakukhosi Ah, ineyo mawu anga ndakuti kuchisankhoko tidzapitako koma chimene tinganene chakuti iwowo amene tingasankhewo adzachite zimene ife tikutani tikufuna komanso mutha kuona mmene likuyendera dziko paka- pakali panopo dziko sili bwino iyayi eh? koma angomangana popanda zochitika zopanda phindu kupita kukhoti anthu amene amangaja angoyilipirisa boma ndalama zambirimbiri ikungoluza Eh, malo mwakuti afufuze bwinobwino kuti kuti mlandu umene tikummangira uli ndi umboni wokwanira zikupezeka kuti palibe ndiye boma likuluzabe ndalama kuwalipira anthu amene aja eh, ndiye zinthu ngati zimenezozo ah, moyo wathu ifeyo tizingokhalabe ovutika olemerawo azingolemererabe eh, tu munthu wamkulu ndathokoza tacheza ndithudi Zikomo kwambiri.
ndithu ndithu kapena titha kuonjezeraponso Eh, pang'ono onjezerani. Eh, mutha kuona mmene zinali zinalili pa ujeni paja pa chisankho paja anayika anapanga mgwirizano koma pakali panopo mgwirizano uja kulibeko nzawo uja ammangako eh, malo mwakuti akhale limodzi azipanga zinthu limodzi zikulephereka kuti wa- kuti wamangidwa dzina inu mukudziwa tichita kumutchula dzina inu simukudziwa kuti nzawo uja ali pa mulandu amene amana- amene ankakhala naye misonkhano limodzi Oho. ndikumati kuti ati tizidya katatu Oho. Ah, tizipanga mwakuti Oho. Eh, nzawo uja sipakali pano ammanga agwira ntchito bwanji ana- akanakhala anthu aja ogwirizana bwenzi ali limodzi akuvutikira lo- to- onse limodzi koma pakali panopo wina wapita uku, wina wapita uku. palibe chogwirizana anthu akungomangana anthu akufa ndi njala china chilichonse sichili bwino pa Malawi pano tikunena olo mabizinesi amene sali bwino china chilichonse tikanena china chilichonse ndi china chilichonse etu tipita kukasankha tasankhanso tidzasankhanso adzachitenso zomwezi ndithudi Tathokoza che. zikomo kwambiri zikomo Mu- muli- Muli bwanji dad? bwana wanga ndili bwino kaya inu Tili bwino.
Business ikuyenda bwanji. eyi omwewu Mukati omwewu mufuna mutanthauze chani.
wamavuto Oho. Eh.
Ndiye mwina paja dzina lija tangotikumbutsani dzina lija. Ine ndi Maso Harold. mumapanga business yanji.
ine ndi Harold Makalani
timapanga bizinesi ya masaka kugulitsa masaka mumsika wa Limbe muno masankho tu chaka osankha mtsogoleri wa dziko lino eh, komanso aphungu ku nyumba ya malamulo pamodzi ndi makhansala achitika chaka cha mawachi mukuyembekezera zotani
inetu chiyembekezo cha ine ndipo ndi khumbo langa kuti bomayo lisinthidwe basi oho eh lalephera
analonjeza Amalawi zochuluka koma ah, out of 10 mwina wani zambiri zi- zinali zaboza zokhazokha Na- na- nanga angakwanise kupanga zinthu zonsezo zaka 5 zokha zitheka
iyayi at least akanapanga hafu mwina tikanamva 10 kwa 10 mwina sangakwanitse pa 5 years koma at least akanapanga hafu koma iyayi apa takhala ngati tabwera ndi masitepe kaya 10 kubwera pambuyo kunali covid kunali cyclone zimenezotu zinakhuza boma limeneli iyayi akakamba za cyclone mmaboma lina lililonse olo nthawi ya 2014 tinakhuzidwanso ndi cyclone apita kulowa kumene eh kunali cyclone chani nthawi imeneija kaya ana chani chani analikonso koma zinthu sizinafike apapa abwana taganizani shuga komanso wa mdziko mwathu mizimbe yolima konkuno zimenezo ndi zabwino zimene shuga yomweyi kulephera kuti munthu 5000 uzigula shuga ndi buledi kumapezeka kuti sikukwana zona zimenezo mboni ndinu kuti uyipeze 5000 panopo thukuta lino koma zokagula zacheza mmanja kajumbo kachonchi mwana kumakulandira kumati mwalowa 7000 mwana osakhulupirira kugula sopo osambira shuga buledi 7000 yatha kuti munthu umoyo akakhala bwanji bizinesi tikupanga ife zosayenda zokhazokha umoyo olimba kwambiri mabanja akuthatu malawi muno olo anyamata panopa akuopa kukwatira akuopa si ulesi umene si ulesi inu chimanga kugula 50000 thumba bwana ungakamuyambe munthu mwana wa mwini wake ntchito ulibe anthu ntchito zikusowa anyamata akungoyendayenda basi Amene anango anangowanamiza a ntchito wani miliyoni ntchito wani miliyoni chani chani
musachoke mmau a kukhosi Eh, ndisanachoke mawu a kukhosi mawu anga ndimanena kuti ngati kuti tonsefe tikuganiza bwinobwino kuti palibe podyera anthu akanenekha kusinthidwa basi chifukwa tawapatsa mwayi ndipo boma limeneli linakondedwa ndi anthu ochuluka koma popeza mulungu amakonza njira kuti anthu mwina timphunzire munthu apa taona tasiyanisa tokha chifukwa wina aliyense atha kusiyanitsa chifukwa bomali anthu analikonda apa taona kuti mm, anthu amangonama anyamata awo apita pache ndi aboza kwa basi kungonamanama sawoneka shuga amene wakwera olo kulankhulapo kanthu chimanga amene chakwerapo ngokhala chete amangowasiya anthu akugawa ufa nthawi kuthaita anthu avutika ndi njala kudya kugonera mango chima ufa akugawa malichi chimenecho nkumati kuti mukukonda anthu palibe chimene chikukoma pamenepo va anthu akakonda anthu kugawa chimanga mbuja kanamba nya novembala okotobala chifukwa njala anthu achoka nayo ku epulo kuzuzika ndi njala paka na pano ndalama yogawa anali ndiye kumapangana kuti ayi malichi mmene ichi chili chikula ngati mm, ndi kampeni koma anthu pano amalawi anaphunziratu kuti ayi ndi kampeni yeye ndi chani ndiye anthu atidya ufawo olo tazuzika ndi njala anthu agonera kale mango kumabwerechera ufa pano zoona zimenezo mawu anga omaliza ndingati kuti tikakata anthu oti oganiza bwino anthu awawa basi they should pack up and go
akuti tidya ufawo ndi mmene tikuchitira mpulogalamu yathu lero tili mu mzindazinda umene wa blantyre kumene kuno ku limbe kumva maganizo a anthu makamaka nzika za dziko lino maganizo awo kuti momwe masankho a mchaka cha 2025 akuyembekezera motani mwina achite motani ngati mzika posankha atsogoleri awo nde ndikuyendabe kumva maganizo a anthu osiyanasiyana mu msika umenewu wa limbe kuti kodi masankho amenewa achitike motani ngati mzika zisankhe motani eh, kuti kodi masankho amenewa zizachita motani masiku ndithu akuthera ku chiseko mchaka chimenechi cha 2025 ndili mbali imene kumene kumagulitsidwa masamba apa ndili ndi amama amene azitchule okha zi- dzina komanso bizinesi imene amachita muno mu msika wa limbe muli bwanji ma Ndipo muli bwanji?
tili bwino Zikomo muli bwanji? dzina lija komanso mwina ngati muli ndi udindo mu msika muno Awu- azi- adziwitseni oonera kuti kodi no eh, inu ndi ndani kodi ine ndine mai jere chairlady wa msika wa limbe oho muti tikamachoka apa mutigayira malo muno eh? malo otigayira ndi ambirimbiri ndosayamba Chabu- chabwino cheya. mwati ife anthu olamula oho aina ka boma aina ta boma aha chabwino cheya chaka cha mmawa dziko lino mukhala masankho mukaona eh, momwe zilili pakadali pano masankho amenewa mukuwaona motani cheya Ine ndi masankho amene ndikuwaona masomphenya kuti tikulowaso kawiri ikudusa mcp ikudusa mcp oho nanga anthu amene amavota muwauzanji nkhani zovotazo pachatu pali ena amene eh, amagwera mphwayi kukavota muwauzanji nkhani zama ifeyo talimbikisa kuona kuti tiye tivoteni kuti boma lathunso liwine kawiri musakayike musabwerere mbuyo maso patsogolo basi musachoke mmakukhosi cheya Eh, ndiye panopa boma likulowamo likulowa chaka chino chaka cha mmawa lino palibe sobwerera mbuyo likudusa likudusa anthu akudandaula kuti boma lanuli shuga wadula cheya eh, shuga pakana kumafika 3000 cheya e, zinthu kuti ukwere minibasi cheya mafuta ati kudula muwauzanji anthu za boma lanuli komabe sikuti boma likhale ukhale ayi olo maiko akunja zinthu zaduladi china chilichonse tisamsonye munthu kuti amakudulisa katundu kapa kupanga mwakuti ayi tikatero tikulakwisa fwa pena paliponse mabu- maujeni maiko ena hmm? kuli njala zinthu zakwera kapena zina ndi zinabe koma tisanene kuti a chifukwa ndi president uyu amene akupangisa zimenezi sizoona iyayi ndiye tikamanena kuti president apasa kuongolera dzikoli koma kuongolera bwino dzikoli palibe chovuta china chilichonse ayi hmm? poti munthu mitima inali wina aliyense ndi mtima wake wake koma kumbali ya ine ndiye ndisaname boma likuyenda bwino ivuona ngati munthu wangoyamba kumene bomamo ngati wayamba kumene sikuti zonse angapange nthawi imodzi sizingatheke olo litabwera boma la mtundu wanji eh? mavuto obera zikhoza kumakhalapo ndiye tisamaganize zambiri kumanena kuti ayi zinthu zikudula kapa zikupanga mwakuti mwakuti ayi eh? maiko akunja nawonso zinthu zadula kwambiri si mmalawi mokhamu iyayi ndiye tisamusonye president kuti president amene akudulisa zinthuzi ayi ndi nyengo nthawi eh? zimene zinthu zikusinthira muone kale lija mvula kavumbidwe kake si mmene zikugwa chaka chino ndiye tingamude kapa kuti president amakwanisa zimene anthutu amatitu mwa- mwadya ndalama za mvula tu mvula ikuvuta kulo boma la mcp ladya ndalama za mvula Ah, mvula iyo ndi mulungu iyo si mulungu tu iyayi eh? si mulungu amakuvusa mvulayi tisamusonye wina kuti mvula ikugwa chifukwa cha munthu president amene ali munomo sizoona nanga ku mozambiki kuli mvula yokhayokha manyumba akuchoka kaya ndi chani nde uti akupangisa n'Chakwera imweyi Ndathokozatu chair. zikomo kwambiri Zikomo kwambiri. M- Muli bwanji mama? Tili bwino kaya inu. Tili bwino. business ikuyenda bwanji?
Ah, business ikuyenda one two one two. Oho. Eh.
Chabwino chaka cha mmawa ndi dziko lino likhala ndi masankho. Osankha mtsogoleri wa dziko lino, aphungu a ku nyumba ya malamulo, makhansalanso pamenepo. Masankho amenewa mukuwaona motani? Ah, masankho amenewa azakhala masankho abwino kwambiri. chifukwa china chilichonse kukhala president pampando amaloza ndi mulungu kuteroko olo wina achitene mwakuti koma mulungu akaloza kuti uyu akhala pa president azakhalanso president ndiye poti ah, dziko lino zambiri zikuchitika mwina zi, anthu ovota eh, muwauzanji anthu akudandaula nkhani zakudula kwa katundu zina zoterozo
Kudula kwa katundu ukutu osati ndi kuti kapena akupangisa ni president koma za masiku osiriza kuteroko mulungu ananena kuti za masiku osiriza katundu azadula maiko ena alionse azadula ndiye ziyeneka kuvomereza amene ali ndi chikhulupiriro ndi, ndi nthawi ndi nyengo yakwana kuti chinthu china chilichonse chikhale chodula kuteroko olo alowe president wina zizaposa pamenepa zikutani zinthu zikudulira, amene okumva mawu, amene amakhulupirira mawu, azaonanso nyengo zikutani, zikupitirira kudula kuposa pamene apa ni materazi akuyambikawa awa ni materazi ni materazi kutoka kwina akupitidwa akonso kuzakhala zeni zeni kuti azamulozanso khala azalowa president wina koma azaloza kuti izi ndiye zeni lezi bujira timanama koma kuno kusogolo kupitako chigumu chigumu pamwamba moto pansi moto eya ndiye nthawi yache imeneyo ya masiku osiriza musachoke ni mawu kukhosi cheni eya president akalowa papano amene ndi president olovula kuti wanabweresa chigumula cha mvula ayi ujeni chakwera si mulungu ayi mvula imachokera kumwamba mulungu amene chigumula o nowa mmene anabwera anasema chombo kuti mvula inati ana- anapita anthu anapita anapita chifukwa anthu anali olephera ifeso nayo chigumula chika nthawi ati kuzabwera zivomerezi kuzabwera chakuti chakuti zimene ndi za masiku osiriza mulungu mulungu si opepera ayi koma iye amapanga amasintha nyengo ndipo china chilichonse chimakhala ni mulungu tisaloze pulezidenti ayi koma tiziyang'ana maso pa sukulu za masiku osiriza othokoza ndife zikomo kwambiri takunyadirani kwambiri Zikomo kwambiri. zikomo muli bwanji tata ndili bwino kaya inu Ndili bwino.
zikomo paja zina lija komanso business imene mukupanga mumsika ine ndi julius aja mgopole bizinesi imene ndikupanga ndiyogulisa chambo chachiwisi fresh ya ikuyenda bwanji business ah, siikuyenda molongosoka mukati siikuyenda molongosoka tatambasulani zikuti bwanji kudula kwa kunyanja kuno kuchipa tikugula modula wozatigula kuti achite malonda akufuna motsika chaka cha mmawa tikhala ndi masankho osankha mtsogoleri wa dziko lino hmm. masankho amene mukuyembekezera zotani tikaonanso momwe zinthu zilili pa ground
iya ground yo pakuti nanga si mapuleya sachita za anthu masapota eh. masapota amachita zawo mapuleyaso amachita zawo zimene amachita mapuleya zofuna kapu ipite kukalabu kwawo tsopano monga mmene mukunenera kuti pa ground pa ground sikuti pazakhala munthu mmodzi azakhala anthu angapo tsopano pa anthu angapo amenewo azafuna ife kuti ground iyo tidzasapote eh? ndiye zili ndi iwo kuti kodi masapota atakopa bwanji msachoke ni mawu kukhosi iye ine sindikuchoka ndi mawu kukhosi tambasulani mwina pena ineso sindinamvese singatambasule koma kanenedwe kanga ndikomweko kuti aliyense ngati angamve amve kuti mpirawo ndi wa timu ndi timu ndiye ngati uli wa timu ndi timu ndiye kuti masapota amangoyimbira m'manja koma aliyense amakhala ndi timu yache hmm? ehe koma sikuti ine ndingatambasule kuti "Eh, mwakuti mwa ayi ndilakwitsa ndathokoza che chifukwa iyonso akufuna kuti akhale tsogoleri ndi nzika wa dziko lino inenso ndi nzika wa dziko lino Tathokoza chero. chifukwa vuto la inu si vuto la inu vuto la inu si vuto la inu sima kuti ndachitire anthu ineyo zochita kuti achitani ine ndilakwitsa koma aliyense ali ndi ufulu umene unaperekedwa pa dziko la malawi kwa nzika wina aliyense Tathokoza chero. Zikomo kwambiri. Muli bwanji bwana? Bwana bwana, tili bwino.
Paja dzina lija komanso business imene mumapanga. Ndine Yamikani Makhwala wa business kugulitsa mafuta mumsika wa Limbe. Oho. Ophikira. Business mungaifotokoze motani bwana. Ah, baba mbala business yonse yapendama sikuyenda bwino iyo. Vuto lakula kwambiri kukwera kwa zinthu. Ndipo mapanga sana limwe ngati khanga ngati bakazi babu pana zeru. Zinthu sizikuyenda bwino pang'ono. Inde mbuyomu zimasokoneka zimavuta. Koma sizimafika point ngati imeneyi. Panopa wina aliyense wasanduka opepera chifukwa cha kukwera kwa zinthu. vuto likawesa vuto lalikulu kwambiri pa- pa- pa ife amalawi limene likuonekera osusamu Ku- munthu pa ndalama achulukamo nde uyu atenge moyo atenge moyo atenge moyo atenge moyo olonkhumba amene agalosa iyamwe kumba singapumuke olalamwe achuluka aphata achuluka nde zipoti ndipompo lomba anthu enga chitsiru masiku athera kuchitseko Ah, tiona kuti pakawani mtsogolomo chisankho asichimtima mwake musachoke mmakukhosi ayi mawu anga ndi amenewo koma ndikulira basi monga nzika ya Malawi ndikulira kubangula kwa basi sizikuyenda bwino zinthu zinthu zapendama sizikuyenda bwino tikati tiyankhule iya zikuchitika munthu zambiri zoti zoti oti kuzimva munthu amakupweteka mutu koma monga nzika wachinyamata wachimalawi ndikulira ndikumva kupweteka dziko silikuyenda bwino panopa shuga amene tikagule shuga ku shoprite inde m'mbuyomu zinthu zimakwera koma sizinafike point ngati imeneyi shuga pano pakiti 3300 ndiye munthu i- om- mwa ami- a business ang'ono ang'ono tiwinepo 1500 shuga sitikwanitsa kugulani tipite ku imani kg ya chimanga pano pa ufa uh, kina jojo abwera masiku ano 1.1 1.3 kg munthu wina wagwira ganyu zola chesu dzuwa kuchoka ukafika ku 1500 akukhala ku Bangwe afuna ndi akwere transport ayende wapansi akafike kumene kuja mawa muchachizuke munthu sagula thalauza kuti avale sagula malaya kuti avale azinguvezi kamimba momo mapeto munthu mwakukalamba kumafera opanda chochita chilichonse so tikaso mene tipangeso kumakufikira kwinako ndipo atithira zingwe timangidwa tikazunzika ku Chichiri kwina mapeto akhala mavuto kumavuto tani aberekani ndeya poti nthawi nga chitsiru mma basi zooneka zokha mawu anga ndi amenewa bwana tathokoza wa yeah.